J'espère que aw yɛrɛ b'a dɔn fo n'i t'a fɛ k'a dɔn n yɛrɛ ka slogan ye donc artiste a be mɔgɔw ladɔn n'a ka dɔŋili ye a nana ni style min ye a style ka di mɔgɔw ye a ka particularité a yɛrɛ kelen ta ye a ka habillement u ye kuma caman fɔ a ma donc an y'a invité ka na an ŋa plateau la pour que a fɛnɛ ka dama-damani f'an ye donc suivez moi

Kumanjan Andire Keyita, cɛw dusukunda tɔgɔ tɛ, non nin maninka fin tɔgɔ de ye, Kumanjan, Kumanjan, Nankumanjan, mais mun na nin King KJ? bon ee, i n'a fɔ n tun y'a expliquer ka tɛmɛ, ne ba y'a ka kalan fan dɔ kɛ Etats Unis, unhun, bon comme a ni ne tun bɛ taa ne fitinin, unhun. n'an taara dɔgɔtɔrɔso ni fɛnw na tɔgɔ in prononcer cogo de ka gɛlɛn dɔɔnin quoi tubabu a ka gɛlɛn tubabu ma ka Kumanjan fɔ quoi n tonton dɔ bɛ yen parce que ne mama intime ami o ye tubabu dɔ de ye donc ale dɔgɔkɛ tuma caman ne selen san duuru ninnu ɲɔgɔn la ale de tun bɛ taa ni ne ye ci ninnu na o y'a sɔrɔ ne mama occupélen don donc ale de tun bɛ taa ni n ye hali jouer kɛ yɔrɔw ni infirmerie ni fɛn ninnu na quoi donc tɔgɔ de tun bɛ fɔ kuma caman fo bɛ segin nɛgɛ aran kan donc tubabuw tɛ se Kumanjan in prononcer cogo la donc ale de ko ko pour que k'u ka ko in nɔgɔya sisan k'ale bɛna ka a b'o kɛ KJ a b'o kɛ KJ donc ko a n'an taara yɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn n'u bɛna ne ka papier ne tɔgɔ sɛbɛn liste fɛn fɛn la ale b'a fɔ ko ne tɔgɔ de KJ donc o fɔ ka nɔgɔn u fɛ u b'o de donc u bɛ ne wele o de la n'an taara yɔrɔ yɔrɔ donc o de kɛra surnom ye ne yɛrɛ ba bɛ ne wele o la ne fa bɛ ne wele o la Non KJ de don fɔlɔ de kɔfɛ de King farala parce que King ye roi de masakɛ en anglais mais KJ de tun bɛ King farala a ma mais ne ye n fa mɔkɛ tɔgɔma de i ka situation familiale bɛ cogo di muso b'i bolo b'i bolo mais quand même n bɛ ko ɲɛ

Dix millions ka taa ni fatɔmuso ye bon ne bolo aw ka nin fɛ aw aw kan ka falen dɔɔnin parce que mɔgɔw bɛ taa ni fatɔmuso ye ka sɔrɔ hali dix millions ma di u ma mais mɔgɔ bɛ taa ni fatɔmuso ye parce que sisan ni ne ko ne bɛ nin jaabi sisan n tɛna réponse honnête ba tɛ ne bolo ka fɔ nin na quoi

I ka difficultéw i ka an ka tanju kɛra jumɛn ye dɔnkili da yɛrɛ kɔnɔna na difficulté i ka gɛlɛya bon ne bɛ se k'a fɔ ne ma difficulté ba ye a la ne difficulté min ye dɔrɔn o ye ne yɛrɛ ni o ye n yɛrɛ ni n fadenw cɛ de voilà c'est comme mɔgɔ minnu fana tɛ fɛ ka ne ye level dɔ la olu o dɔrɔn de y'a difi bon ni ne ɲininkala o tɛ difficulté parce que ni ala y'a dan ko Keji ka tɛmɛ Jesi la a bɛ tɛmɛ Jesi la quoi mɔgɔ si tɛ se ko mɔgɔ si se t'o la mali in kɔnɔna la yan donc difficulté yɛrɛ kɔni n bɛ se k'a fɔ difficulté kɛra min ye o ye ni somɔgɔw cɛ parce que n ye lekɔli bila bon voilà musokɔrɔba y'a se kɛ ka n tintin ka don lekɔli ko in na ka dɛsɛ mais n'a ye n tintin n bɛ boli n' e da voilà bon bɛɛ an boli la tuguni kalan kɛ tuguni bon don don dɔnkili diyanye don ani n ka carrière yɛrɛ fana avancéli kanu parce que i yɛrɛ fana cɛ mana kɛ cogo o cogo hali ma kɛ ɲɛ i bɛ gɛlɛya fana i yɛrɛ bɛ ɲɔgɔnna ye i yɛrɛ b'a dɔn ta bɛ i la ni minnu ye i ɲɛ bɛ olu bɛ ka ko caman kɛ a ka di i yɛrɛ fana ye ka i ka i imposer i ka place ni nɔfɛ kɔ o de y'a to n bɛ tɔgɔ la i taa z kasi yɛrɛ bɛ jigin kɔnɔ voilà parce que bon sa ko min fo fana ka na pzse se ka kɛ kuwa ko jumɛn bɛ e ni n bɛ studio kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bɛ baara la ni u kunkolo b'u kan da la u bɛ musique dɔn u bɛ ne bila à l'aise donc ani olu bɛ bu ni kelen

Wa parce que i b'a dɔn ne bɛ se k'a fɔ ko ka succès fana p wagati ni anw fana don wagati dɔnkili la o de bɛnna donc Lil Wayne tun bɛ yen ani pzs ninnu ani jɔn wɛrɛ mɔgɔ damadɔ bɛ yan Amérique f jrasi na olu ka sanka sɔrɔ de bɛnna don wagati la donc an ka génération bɛɛ o

E tun ye star sugu jumɛn ye? Ne tun ye star c'est à dire star n'i y'an ka sigida ta k'a lajɛ denmisɛnnin min bɛ na ka bɔ Etats Unis a ka samaraw ye Etats Unis samaraw ye, a ka jeux bɛ bɔ Etats Unis o ye star de ye, donc ne ye star o de y'a to mɔgɔ caman b'a fɔ ko ne tɛ staraya kɛ parce que ne mɛnna staraya la de

a joué ra bɛɛ de kan hali ni artiste n'i ye sɔrɔ cogoya lajɛ kɛ parce que hali tuma dɔw la anw bɛ se ka diya mɔgɔ dɔw ye i b'a fɔ région kɔnɔna la boite tigi dɔw u bɛ se k'a fɔ ko bon KJ na n ka boite la na 2 morceaux da voilà an bɛ se ka 500 mille nin dɔ d'i ma ani i ka sira musakaw ni fɛn ninnu bon n'i y'olu n'a nana fɔ k'olu bɛɛ nana jɔ donc a tɔ bɛ kɛ wari minnu i wari minnu maralen b'i bolo olu de bɛ dun mais fɛn tɛ ka don Bon bɛ joué bɛɛ kan tɛ dɔnkilidala kelen jagokɛla b'o la hali sungurunba bɛ ka dun a tɛ ka ɲini a bɛ ba sisan vraiment a joué e yɛrɛ ka psi parce que i ka concert a ɲɛ la mɔgɔ caman bɛ ka concert kuma kɛ la an ye publication dɔ ye Ton grand frère ko concert annuléla ko i sera naani ko u ye mɔgɔ tun kan yɔrɔ in tile di ma sinsi tile di ma k'a ma kɔnɔna jan donc a ka kumakan kɔnɔna la e yɛrɛ bolo a bɛ ka kɛ clash ye dɔrɔn parce que voilà artiste u bɛ a ŋaniya yɛrɛ de kun KJ juguya ma daminɛ bi parce que e b'a mɔgɔ ma min faamu quoi min bɛ digi ne tɔw la n'o y'a ye se bɛ ne ye ne de mɔnsisi mi ye plasi ka se ka ka paix kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔnzɛn n'a pɛ mɔgɔ bɛ ka ko in bɛ da 2si marisi de kun tɛ min bɛna na 2si marisi kelen di ne ma esa ye Mori Keyita kelen di ne ma N'o ma kɛ c'est-à-dire mɔgɔw anw il est temps mɔgɔw k'a dɔn ko dɔw de bɛ yen olu ta ye juguya sɛbɛ de KJ de man di an ye an tɛ fɛ KJ de ka kɛ fɛn ye et puis sisan e k'a jate minɛ KJ ye meilleur album kɛ ka tila ka A fɔ ko jɔn wala kɛlɛkun tɛ i b'a la i b'a ye nin kɛ i i b'a kan ka i respecté a b'an ka respect mérité kɛlɛ bɛɛ de filɛ nin sinon e yɛrɛ bolo e bolo e farala kan bi mɛ sa tun bɛ dala jɔn jɔn de bɛɛ mɛ an bɛ to ten yan bɛ bɛ wa an bɛ to ten yan hali hali Nord kɛlɛ gouvernement ni minnu bɛ kɛlɛ la Nord la u bɛ sigi don dɔw la ka fɛn dɔ fɔ o bɛ mais mɔgɔ tɛ sigi ka k'i si bɛɛ kɛ mɔgɔ kɛlɛ la kunnagoya de don bon sinon i ka farin hɛrɛ b'i kan talent b'i la I b'i ka denbayaya la i bɔra ni diɲɛ fɛn bɛɛ b'e de bolo so jɔlen b'i bolo mais pour e b'an kɛlɛ anw minnu ye dɛsɛbagatɔw ye n' anw ale bin ni vingt-six mars ye koba ye anw bolo aw b'an kɛlɛ mun na an ye mun kɛ fɛ mɛ juguya de b'a kali bɔn n' mudila parce que ne ni question posé bɛ yɛlɛmɛ sanfɛ fɛn ma parce que a bɛ kuma la ne bɛ miiri ne bɛ ka baara min kɛ fɛn in kɔnɔna la est-ce que don nata mɔgɔw tɛna sɔrɔ ninnu ɲɔgɔn tɛna sɔrɔ hali génération kura la minnu bɛ tila ka mɔgɔw ka baaraw k'u bolo fu ye voilà parce que ne bolo atisiya bɛ yen mais Kana ɲina i bɔra du min kɔnɔ ani i ye min sɔrɔ donc ne ye kale de ye fo ka taa min kɛ e n y'a dese de yɛrɛ fana n ala deli don o don ni ala deli maa ɲin a fɛ ɲɛgo an kana dugu la n ma fɔ de ko ala ka ne kɛ cɛ hali ala ka ne kɛ karisa ɲɔgɔn ye ala yɛrɛ b'a fɔ k'o fɔlen ma ɲi parce que i t'a dɔn karisa in ta bɛna laban cogo to min na u bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye ko ala k'i k'i yɛrɛ sago ye o ye e dɔrɔn de b'a dɔn e bɛ min nɔfɛ sans ça n'i ka vœu ye su ye n'i ka vœu ye su ye a la quoi kana a da dɔw kun quoi i sigi k'a lajɛ mun y'a kɛ voilà sinon vingt-six mars tɛ est-ce que vingt-six mars mɔgɔw bɛ taa i ji la vingt-six mars de la Vingt-six mars ye concert kɛ yɔrɔ gansan dɔrɔn de jama kelen min bɛ don vingt-six mars kɔnɔ a jama kelen tɛrɛnbaw u bɛ ka di jama kelen min a kɔnɔ mais vingt-six mars in tɛ dɔ wɛrɛ ye artiste n'i bɛ baara la i ka dugu kɔnɔ il faut k' i ka image dɔw de jira dugu wɛrɛ mɔgɔw la Ok ne bɛ taa fɔ artiste dɔ ye k'an ka baara kɛ artiste international don bon e de ye k'i ji ye mɔgɔ mun minɛ la sɔn sisan k'e ye k'i ji ye ko ne ka ka baara kɛ ni e mun e mun kɛ o bɛ voilà donc ni mɔgɔw wagati min mɔgɔw bɛ fɛ k' i ka sɛbɛ kɛ k'i sen bɔ manamana ko ninnu na ka na ni ko wɛrɛw ye ne bolo an tɛ ninnu wagati la quoi mais kuma minnu bɛ ka fɔ kolonkɛ tɛ dɛ bɛnsi tɛ clash tɛ mɔgɔ bɛ yen bi min kɔnɔ ni segu ye ne tɛ sini se yɛrɛ parce que olu mana n'olu tun bɛ ne place la u b'o de fɔ n'u tun bɛ ne place la parce que ni ne k'ale bɔ da k'a la sisan an ka génération kɔnɔ a y'i sɔrɔ a ka dɔgɔn dɛ mɔgɔ min ni album ɲɔgɔn kɛ o tigi ka tila ko album bɛnsi to a la ka tila k'a fɔ dɔ ma ko karisa i ka kan ka bonya o tɛ fugɛ ye ne k'a fɔ Iba ma i i ka kan ka bonya o tɛ fugɛ ye o tɛ layiya ye ne ka fan dɔw bɛ yen olu tɛ ne yɛrɛ ka fan jugu minnu yɛrɛ dɔw ye hali tɛ taa concert yɛrɛ la parce que a dɔw ye an kɔrɔkɛ kɔrɔbaw ye a dɔw ye cɛkɔrɔbaw ye donc ni hali bi i tɛ fɛ ka différence créer pourquoi Gladia fan ni Kedji ka fan tɛ se ka kɛ Mali fan culture ba kelen déjà même les artistes olu bɛɛ de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan, voila, donc mɔgɔ min b'o contre la e b'o tigi kɛ mun ye sisan Donc ne taa ne ni artiste bɛɛ ka di fo min tɛ n fɛ parce que ne yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ la k'i tɛ ne fɛ ne b'o dɔn n ala fana o ɲɔgɔn ye ni ne n'i bɛ jɛ la n'i tɛ ne fɛ ne b'a dɔn parce que n'i tɛ mɔgɔ fɛ calcul dɔ de don ne ko ma ne e ka hɛrɛ wuli o wuli ne bɛ ko dɔ sɔrɔ défaut dɔ sɔrɔ e la su ma hali n'i ye k'a fɔ n'o y'i weele i man kan ka t fɔ ta bɛ ɲini nin kɛ ta k'o kɛ kɛlɛ a tɛ dabila o kɔrɔ a tigi ɲɛgoya de b'i la sun ni mɔgɔ ka di ye hali hali a b'i fa faga i bɛ yafa a ma kanu kanu tɛ se ka tigɛ quoi n'i ye mɔgɔ kanu dɔrɔn i y'a kanu donc politiki ko ni foyi tɛ se ka mɔgɔw bila ko kanu bɛ bɔ mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ kɔ kanu ye kanu de ye Ok an bɛna an da don mɔgɔ minnu ka kuma la, unhun, bon i n'a bɛɛ ye génération kelen ou bien a ka kɔrɔ n'i ye, unhun, ɔ très précisément parce que vraiment réseau falen don a ko la, unhun, mɔgɔw bɛ fɛ ka kuma dɔ de faamuya, unhun, ɔ clash in de bɛ ka continuer depuis voila depuis fɔlɔ fɔlɔ kow ou bien euh a bɛ fɛ ka tɔgɔ de ta wa ou bien ci wɛrɛ de t'a la ou bien i ko man d'a ye yɛrɛ de, bon ne a tɛ i b'a ye dɛ Parce que comme ne ko Iba ka ye ne ko Iba ka kan ka dɛmɛ ne ko Iba ka kan ka bonya ne y'o ko ka selen ne cɛ sisan parce que a mɔgɔ nin tɛ fɛ ka assumer ko n sababu bɔra dɔ la donc a b'aw si kɛ nin ɲɔgɔn kelen ye ni nin fɛn in de la quoi N na exemple ta mun munna ne yɛrɛ ne bɛ Iba solliciter mun de la Iba Iba tɛ ne ni cɛ cɛ bɔ a tɛ ne ni foyi cɛ ne bɛ Iba solliciter mun na dɔ de kɛra quoi vraiment dɔ de kɛra Iba kɛlɛli na quoi parce que ne bolo e b'i cɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ka kɛlɛ ka kɛlɛ ni an san joli ye an bɛ ka Iba kɛlɛ Bon sisan a tigi bɛ e ni fɛn de cɛ soit a bɛ se n'i a ka fisa n ni ala y'a dan ka bila i ɲɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la e tɛ fɛ ka sɔn o de ma sinon a kɛlɛkun n'a tigi ka farin ni e ka farin n'a ye ka ban se bɛ e ye n'a ye ka ban e yɛrɛ b'a dɔn e ye hɔrɔn ye n'a ye ka ban a kɛlɛkun ye mun de ye ne bɛ don ne bɛ da ka mi de la o tɛmɛɛna' hakili fɛ munna quoi munna Iba Iba ye sɛgɛn min kɛ nin fɛn in nɔfɛ anw si m'a kɛ depuis ka Iba ye sɛgɛn la ka bɔ ka i ka tila ka na sɛgɛn bɔ donc ne bolo ko an denmisɛnninya la n'an ma san ɲɔgɔn na ka concurrence fɛnw kɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka ka bɔ ɲɔgɔn fɛ de sisan ka taa mali représenter dugu wɛrɛ la bon mɔgɔ min bɛ ka se k'o kɛ n'u y'o siraw daminɛ o tɛ Sidiki ninnu ni Iba ninnu ye bon an b'u kɛlɛ mun de bon an b'u kɛlɛ munna kɛlɛ in kun ye jumɛn de ye ne taa i cɛ ɲɔgɔn kɛlɛli pour zéro ne tɛ k'o de faamu quoi A ma se a muso kɔrɔ dɛ a bɛ taa dɛ mais pourquoi tout ça mun na il faut que mali fanw ka ɲɔgɔn ɲini bi an ka se ka jaabi sɔrɔ ko mais pourquoi munna et puis KJ ka Iba kɛlɛli a bénéfice mun ye KJ kana gɛrɛ Iba la k'a fɔ i b'i ka fanw weele dɔnkilidala bɛ featuring kɛ dɔnkilidala fɛ mun na n'a fɔra ko ne ye l'as de ye ne tigɛra n ka fɛn bɛɛ la ka taa n jigi da Iba la olu minnu bɛ featuring kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ a kɔrɔ n'e kelen bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'e kelen de ye yɛrɛwolo ye e bɛ se k'a bɛɛ kɛ ou bien mais e taa featuring kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ mun na I bɛ taa featuring kɛ ni artiste international ye mun na parce que ne ye malien ye n'i ye dɔnkili da ni artiste ivoirien ye au moins ivoirienw nana na lamɛn donc diɲɛ fɛn min ma kɛ nata ye ne bolo kɛlɛ kɛlɛkun tɛ an yɛrɛ dama la bilen parce que an ka kan ka bouger ni mali tɔgɔ de ye kɛlɛ in bɛ ka kɛ ka kɛ ka kɛ a tɛ ka fɛn di mɔgɔ si ma Mɔgɔw k'a lajɛ ka sabali an ka ko wɛrɛ kɛ min tɛ nin a faamuya déjà o ye ni an ka le fait k' i fa ye i ko Iba bɛ se dɔnkilida la mɔgɔw ka fara ka bɔ a la o k'i kɛlɛ ko i t'a fɛ mais kɛ sigi kɛ na cogo Ne jtigɛ la fana choix bɛ bɛɛ bolo fana i ni mɔgɔ bɛ jɛ ɲɔgɔn tɛ jɛ i n'a fɔ ne bɔra ka fi tugun ma ne b'a dɔn mɔgɔw la yɔrɔ jan fɛ k'a fɔ ko ne ko man di u ye quoi parce que ne in ja ka tɛmɛ u kan o ma diya mɔgɔ caman ye quoi parce que n'i y'a jate ni ne ka vie ta' la musique don musique kɔ saba quoi Donc diyagoya Keji ka juguya bɛ bonya ni tɔw ta ye parce que ni ala ye ne se niveau dɔ ma c'est à dire ninnu ne bɛ taa de quoi parce que ne yɛrɛ bɛ se ko caman na ala ka se bɛ bɔ yen ne bɛ se ko caman na hali ni dɔnkili da tɛ ne bɛ se hali kuma yɛrɛ fɔli ka kuma hadamaden fɛ dɔw tɛ se yɛrɛ la mɔgɔw ka vie c'est à dire an ka éducation tɛ kelen ye. Min bɛ fɔ ne ye so ani ne bɛ min ye n jɛɲɔgɔn dɔw la kɛnɛma o tɛ kelen ye quoi. Mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ tugu i kɔ peut être mago dɔ kama mais k'a fɔ ko n tugu l'i, n y'i kanu de ou bien n bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn i ye mɔgɔ nasugu min ye ka jɛ kɛ n'i ye. o mɔgɔw ka dɔgɔ bi quoi donc mɔgɔ caman bɛ yen ne n'u ye jɛw kɛ mais vraiment a expérience ma kɛ n bolo ɲuman ye quoi parce que u y'a essayer jɛ kɔnɔ à chaque fois ka keji de humilier ka essayer k'a fɔ keji de bɛ kɔgɔya la an nɔfɛ Keji de bɛ k'i yɛrɛ ma susu na or que ne ta tun ye kanu de don ani misi a ka fɔ k'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ma kelen an bɛ bɔ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn informer fɛnw na ne ka yɛrɛ furu de an ka game kɔnɔnada la an bɛɛ ka se ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an bɛɛ ka se ka taa barbecue kɛ bɛɛ ka so sali wala an filɛ nin maɲumatɔ ko minnu na faamaw nɔfɛ nin an ka nin an yɛrɛ de nɔfɛ An ka ka wuli ka taa ɲɔgɔn ɲini parce que fan caman bɛ olu b'a dɛmɛ de pour que mɔgɔw ka wala u bɛ subventionner mais i t'a sɔrɔ ala yɛrɛ mɔgɔw wari la ka kibugu kɛ u bɛ ka so jɔ mais olu tɛ sɔrɔ wa donc mali yɛrɛ bɛɛ ɲɛ bɛ mali la an ka mɔgɔ joli joli artiste joli joli satɔ SOSw kɛra eso i ma ɲumanya an filɛ nin nin ja ni nin fɛn bɛ ala k'an kisi k' k'i sɔrɔ fo SOS ka kɛ de Bon mun bɛ na n'o ye o de bɛ na an ka nin ja an ka nin ɲɔgɔn kɛlɛ fu ye fɛn t'i bolo a tɛ ne bolo mais e t'a fɛ ne ka hɛrɛ sɔrɔ pourquoi ne ba tɛ ka dɔnkili da ne fa tɛ ka dɔnkili da a ye mɔgɔw faw ni baw to sa mɔgɔw anw baw ma foyi de kɛ mɔgɔ si la Mais peut être ils vont penser que ni an ye attaque ba la, non o ye lagoya de ye, e ni cɛ e n'i cɛɲɔgɔn tɛ se ka to kɛlɛ la k'e tɛ o de o koko de la o, e bɛ taa baga o ba de ma munna tellement dɔw yɛrɛ baw bɛ yen u donna nin na yɛrɛ, u donna dɔnkilida in na a ma diya u baw yɛrɛ ye, n'a fɔra k'u ka tila ka taa nɛni o dɔnkilida kelen nɔfɛ cɛ tɔɲɔ ka bon dɔɔnin sa ne de ne ma ko de faamu quoi ne ma munna baw quoi munna munna fo an ka dɔ fa ka ginw de fɔ pour qu'a ka fɔ k'u ye stade fa bɛ jama bɛ n kɔ munna quoi e b'i ɲɔgɔn dénigrer a nafa ye jumɛn ye quoi sinon exemple kelen dɔrɔn de don a da ɲɛkɔrɔ kɛ Bon u caman yɛrɛ damaw bɛ ka vi ɲɔgɔn mais u ma kɔ ka aigri kɛ dɔrɔn n'i taara i kunkolo b'i kan da la u bɛ ka vi ɲɔgɔn kɔ mais u makɛ kɔ munna Kedji de bɛ wuli ka b'u ka so ka taa i b'a fɛ mun o de ye kɔ o de ye laya ye aigri kɛ dɔrɔn ça c'est trop hypocrite aigri kɛ dɔrɔn mun Donc depuis i b'a dɔn ko guerre dɔ de bɛ yen contre i b'a ye kɛ ou bien sinon minnu ye ɲɔgɔn somɔgɔw bɔrɔntɔ e delila ka ne mɛn ne bɛ ne Iba ba dɔgɔya dɔnkili la e delila k'a mɛn ko Iba delila ka Maria dɔgɔya dɔnkili la donc ne ni Iba ka ɲɔgɔn ta o maloman yɔrɔ ye jumɛn ye ne bolo o ye dugawuden fila kɛlen ye ka ɲɔgɔn kunbɛn de ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye c'est à dire ko in juguya b'a bɛɛ ɲɛkɔrɔ quoi mɔgɔ minnu bɛ ko in duguma fana a tɛ mɛn o. san in tɛ ban ni ali bi ni a ma dɔn mɔgɔ minnu bɛ ko in duguma parce que an ye menace mɔgɔ dɔw bolo i m'a faamu an ye menaceba de parce que ni anw tora ka npogoti to sugu dɔ la an b'an yɛrɛ sɔrɔ BET Award kɛnɛ sanfɛ Ayi n'o o kɔni ayi o tɛ ban a la o o tɛ ban a la o énergie ni fɛn ni o tɛ ban a la o donc ko in bɛ ko in b'o yɔrɔ dɔrɔn de la i y'a ye a baga a bɛ ka kɛ Kedji ma de ye sinon ni valeur tɛ Kedji la o Kedji ye nami ye o kɔgɔ do o a ka Kedji to yen dɔrɔn bani ou bien sinon ne n'i ɲɔgɔn joli joli bɛ taa siri ɛ fɛn fɛ yen i b'a fɛ yen. mais munna olu de tɛ ka tan olu photo tɛ publier don la olu ye nin ne de bɛ ka taa donc c'est o de don bi fana ne bɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ o ne bɛ ka digi mɔgɔw ɲɛ la wa o dɔrɔn de don alimu jara jara bɛɛ ye dɔw yɛrɛ tun ka tɛ ja dɔw ka tɛ ja a tila kɛ malo ye tugun parce que a jara u ma se ka tila ka bɔ k'a fɔ a jara a ma diya o ma se ka fɔ donc maloya bɛ ka da tugun ni ko dɔw ye tugun san quoi

palais de la culture la unhun Digalo bɛna concert kɛ ok donc je pense c'est le 10 avril ni n ma fili unhun 10 avril donc mɔgɔw ka bɔ mɔgɔw ka bɔ kosɛbɛ hali bi ok KJ dɔrɔn tɛ Iba dɔrɔn tɛ a kana dan anw dɔrɔn na quoi unhun anw dɔgɔninw o anw yɛrɛ ɲɔgɔnw an ni minnu y'a daminɛ o n'anw fana ye avance ta olu kan o unhun mɔgɔw ka bɔ ka t'u dɛmɛ unhun ne ni Digalo cɛ kaɲi hali bi ne ni Soneke cɛ kaɲi hali bi unhun Donc ni mɔgɔ kelen min tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ o ye an naani an fasa ye groupe daminɛ ka sɔn naani bɛɛ b'a fɔ min ma di de ka di donc n'ale kɔni tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mugu'an kɔnɔ an tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye fɛn na mais Soneke kɔni ne yɛrɛ ni son an bɛ fɛti o fɛti kɛ a bɛɛ i b'a sɔrɔ an ni Soneke de don an bɛ bɔ ka taa boîte la an bɔ ɲɔgɔn fɛ bon Digalo ale ka boîte ko man bon ten wa i bɛ surtout sisan ale bɛ Bamakɔ Donc ale bɛ vi Jelibugu la sisan ne ni Soneke de bɛ Kati donc hali bi an kan ka se ka an bɛ se ka fɛn minnu kɛ ɲɔgɔn an b'olu kɛ ɲɔgɔn ye quoi mais i b'a dɔn ko mɔgɔ Mali la mɔgɔ ma min fana faamu c'est-à-dire ko dɔ mɔgɔw bɛ fɛn dɔw minimiser quoi ni Jɔlɔkɔ k'a bɛ na sisan hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ continuer i ka carrière solo la Ni jɔ k'a bɛ na sisan a nali ma kɛ ko den ye jɔ ni alimu de kan ka na jɔ ni mali tu pereplen de kan kan dɔnku e sugu se bɛ jɔ o yɛrɛ erw kelen kelen bi yan wala i fo i fo wala subu wɛrɛma u bɛ anw yɛrɛ ka mɔgɔ minnu z minnu b'a fɔ k'u ye waritigi jɔn pɛlen don k'a fɔ ko bɔn mɔn cɛ disidi ka 10 millions 5 millions di pour que Jɔlɔkɔ mɔgɔw ka projet dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra san e se ala a bɛ ko anw yɛrɛ la anw bɛ ban an bara yan parce que de e su studio ɲɛnama wari b'an fɛ clip ɲɛnama turuneli wari b'an yɛrɛ bɛ se ala an ka salle ta an ka concert wɛrɛdani an yɛrɛ ye a bénéfice ni a fɛn bɛ an yɛrɛ dɔrɔn ta ye mais ni fɛn fɛn t'i bolo ka nin fɛn sugu kɛ i b'a cogo Mɔgɔ i b'a dɔn Mali la yɛrɛ bɛɛ kelen k'i kɔ don musiki artiste i b'a dɔn waritigiw b'an utiliser de dɔrɔn ni tɔgɔ ye tɔgɔ wagati mais a tɔ o i kun b'i yɛrɛ bolo ka se k'a gérer tɔgɔ to i b'a gérer ni tuma la dɔw yɛrɛ bɛ n'u ye k'i weele yɛrɛ i ka fɛn dɔ bɔra jama kulu la Mais i bɛ wele waati ninnu de sisan ka ka ko dɔw ki b'i la i tɛ ka wuli i ka na fɛ o i ma n tɔgɔ fɔ mun na nin son in na bon ne bolo olu ka kan ka jɔ sisan quoi a ka kan ka kɛ n'i b'artiste dɛmɛ a dɛmɛ quoi a dɛmɛ dɔrɔnso a bɛ se ka k'i dɔgɔnin u bɛ i ka dugu artiste dɔ don n bɛ nin k'a ye dɔrɔn a banna bon Mais u bɛɛ fana tɛ an tɛ se ka bɛɛ gosi bere kelen na caman bɛ yen minnu yɛrɛ b'anw dɛmɛ a surtout album in kɔnɔ yɛrɛ a caman bɛ yen minnu y'an dɛmɛ mɔgɔ minnu don u y'an dɛmɛ an ka de kama olu y'an dɛmɛ bon u b'a fɔ cogo min na wale ɲuman dɔn ka ɲi bon wale ɲuman dɔn ka ɲi anw yɛrɛ de kan wale ɲuman dɔn c'est à dire n'olu de b'a k'an ye ni ɲuman ye anw de ka kan ka yaala k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ sinon e yɛrɛ man kan k'a kɛ dɔrɔn ka tila k'a k'i yaalakan ye ko n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ o t'a kɛcogo ye quoi donc sinon jɔlɔkɔ bɛ se ka na foyi tɛ jɔlɔkɔ bali ka na parce que ne yɛrɛ n bɛ deli k'o de fɔ don o don ni an kɛlɛla an ma don famille kɔnɔ o c'est à dire an ma don su ɲɔgɔn fa dɔgɔya ni ɲɔgɔn ba dɔgɔya in na o e delila k'an jɔn kelen sigilen ye k'an bɛ ka ne ye min kɛ Digalo ye ne bɛ k'o fɔ Digalo ye min kɛ ne ye a bɛ k'o fɔ anw u ma tɛmɛ anw cɛ Ala barika la donc mun na anw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan voilà ko an bɛ segin i ka kɔkɔya kuma in kan mɔgɔw ko mun na précisément i ka album bɔlen i ka 26 mars ko kuma fɔlen i gɛrɛla Team Gladia mɔgɔw la non non mɔgɔw m'a faamu parce que i b'a dɔn min bɛ bali dɔrɔn ka ko ye mɔgɔw ɲɛ b'o de la o sinon ne ni Iba bɛ ɲɔgɔn wele kɛlɛfɔ na ka baro la an bɛ se ka diz de tan an baro la o y'a sɔrɔ i b'a ka dubilalima na ne taama na ne ni b'a ɲɔgɔn dɔn ni ma fili denmisɛnninsi bɛ denmisɛnmi yɔrɔ de ko wagati ninnu tɛyago tun bɛ yen wala ne ni Iba ni Sidiki teriya daminɛ a mɛnna bon donc sisan parce que an bɛɛ bɛ ka commencer ka jama sɔrɔ donc o teriya in ka kan ka jɔ de yan sisan sisan fana dɛ mɔgɔ caman bɛ réseau kan sisan u bɛ minnu bɛ anw kɛlɛ i fo k' ka sigi sisan tɛ taa an tɛ i bɛ ne jaabi kɔ sisan N teriya min ne ni Iba cɛ donc ne ka ban o de la pour que a kana fɔ dɔrɔn ko ne ye fugari ye ne taara n jigi da Iba kan et puis mɔgɔw ye fugariya in créer de ye o bɛ de mɔgɔ ye fugariya in créer de sinon n'a fɔra an ka kuma sisan ko ka kuma yɛrɛ yɛrɛ ni ne comparer mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a fɔ hali ne su dalen tolen ka fisa Parce que olu yɛrɛ bɛ ka jogo min fɔ ne ma pour que mɔgɔw ka ɲinɛ olu ta kɔ quoi unhun, olu bɛ k'u jogo de ta k'u kole ne la sisan donc mɔgɔ olu bɛ ka min kɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ o côté kɔ quoi ou bien aa sinon i ni ne ni Iba i tɛ ne ni Iba ye fan caman na, ou bien Kedji ye kɔkɔ ye mais est ce que i b'a ye fan bɛɛ wa? b'a fɛ ne ka fara olu kan an ka Iba kɛlɛ moi je peux pas faire ça parce que a ma fɛn kɛ n na question kelen in tɛ ne yan mun na mun de la mun cɛ nana ka bɔ kayi depuis kayi a bɛ ka ɲani a fa sara a nana vie yan cogo min a jɛɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ an bɛɛ y'a ye o si m'a to k'a décourager ra k'a ye fɛn bɛɛ fili ka bɔ a bolo mɔgɔ dɔ tun do a vira cogo min na a tun bɛ se ka dɔnkilida in bila ka taa baara wɛrɛ kɛ sisan tun b'a sɔrɔ sisan tun b'a sɔrɔ anw de bɛ taa wari delili b'a la mais nin kanu de b'a la a ye nin de kɛ. Bon pourquoi de i ka cɛ kɛlɛ de mun na de cɛn na ne kɔni tɛ se ne tɛ se parce que ala barika la ala barika la ne bɛ ala fo bi cɛn na ne bɛ se ka mɔgɔ b'a fɔ ko ne bɛ waso ne bɛ waso effectivement n bɛ waso ɲ de ne wolola k'a sɔrɔ ne somɔgɔw ye ne ka avenir dilan kaban Dɔnku ne ɲɛ tɛ kun min na vingt-six mars kama ne bɛ se ka n ka dignité tiɲɛ ne ɲɛ tɛ kun min na don tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn kama ne bɛna n ka dignité tiɲɛ ne bɛ n yɛrɛ de ka so kɔnɔ n filɛ don minɛ ko bi yɔrɔ depuis n bɛ bamu n ka avenir bɛ ka dilan fo bi min ka di n yɛrɛ ye o dɔnkilida min ka di ni ye o wa si min fɛ o de ye Mais ne ta rɔ nin bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo e bɛ se k'o to yen cogo di k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ suguya dɔ ye wa ne ne man kan ka siran ka cɛn fɔ olu ye ne de ka kan ka cɛn fɔ olu ye parce que mɔn yɛrɛ n'a bɛɛ de a talent bɛ n na n'u ye a se bɛ n ye n'u ye dɔnku ni ne ma n yɛrɛ sacrifier sisan i b'a ye jɔn bɛna parce que n'a fɔra olu de ma sisan k'olu y'u yɛrɛ kɛ lâche ye ka tugu a kɔ a bɛ kan ka digi olu la mais ne ye fɛn dɔ de to n bolo ka tugu a kɔ c'est pour que k'a jira mɔgɔw la n ma tugu a kɔ nafa dɔ kama o sinon n'a ka di ne ye ne ka jama ne Kedji ka fan bɛ yen Kedji ka fan bɛ yen mais o Kedji ka fan kelen minnu bɛ Mali la yan o ani Iba ka Gladiaw o maliyɛndenw de tɛ han A bɛɛ tɛ malidenw de yan u bɛɛ taa yɛrɛ dɔ de différence jumɛn b'an cɛ parce que an dɔnkili da olu de dɔn ka tile sa su nin ye nin ye nin bɛɛ ye nin bɛɛ dugu kelen ta de ye sinon duguba ninnu si la i tɛ e de la e jse ka tɔgɔ da a ka na ni bɛ ne tɔgɔ da a ka na dɔnku c'est-à-dire ni cɛ y'a ka jama sɔrɔ jama min plen don a kama hali hali n'a ye didadi de da sa hali n'a ye gusun da o ko kun mɛ artiste bɛ yɛrɛfu de artiste bɛ yɛrɛfu de ye u ko ko n'a ka ko a ko a tɛ se ko bɛɛ ka ɲi a tɛ se an sɔn' bɛɛ a da ye fɛn nkalon sugu bɛɛ da la o bɛ se bɔ o bɛɛ an b'a nɔfɛ mali n'a taara Abidjan an n'a taara Dakar an b' cɛ aw to yen sa hali n' i b'a kɛlɛya mali la n'aw sera i b'a la malila yan i b'a sigi Abidjan a bɛ mɔgɔ sɔrɔ yen o b'a sigi dugu wɛrɛ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ dɔnku a kana cɛ a ye se ka mɔgɔw frustré i bɔra filɛ nimisa de kɔnɔ bi u ye nin kelen de Arafat dilan k'a faga u filɛ nimisa kɔnɔ fo bi i tɛmɛna na mɛ ni ala ma jan anw bɛ anw na iw da Parce que mɔgɔ kelen minnu kelen k'i jɔ ni kɛlɛ ye bɛɛ y'o frustré fo k'o faga i m'a fɔ mɛ a bɔ frustration tɛ marisi ne de la a tɛ marisi ne la dɛ parce que hali ne bɛ tilaba ye transparent de ye mɛ ne wari min ta f'i ye a tɛ di échec tɛ foyi kɛ ne na ne ka jigitigɛ la ni misi kɔnɔ ne de ye échec baden ne bɛɛ na échec tɛ foyi kɛ ne na dan mɔgɔ min kɔnɔ ko fɛnsi marisi de ye ne ka jigitigɛ bulon kɛ yɔrɔ ye a tigi i bɛ fili la Parce que ni hali Bercy bɛ ne ka projet la dɔnku u ka u nin ko ninnu moi je pense que c'est trop enfantin an ka bɔ ninnu kɔnɔ ten quoi an ka bɔ nin kɔnɔ sinon nin ko in ka ni ɲumanya kun ni ŋ ɲumanya kun karisa i ka album nin baara tɛna kɛ foyi ye mɛ a bɔlen aaa nɔn a yɛrɛ minɛ kɔnɔ ko mɔgɔ kun da i ka album yɛrɛ tɛna diya yɛrɛ mɛ nin bɛ baasi se mɛ aw kɛ pewu ne bɛna dɔ kɛ u ka u bɛ diya ni nin concurrence duman de nin de ye concurrence duman ye mɛ ni ala ka n'a to nin tɛ ka nin kelen ɲɛ ni tigi ye nin kelen ɲɛ ne bɛ n yɛrɛ faga ne b'a kɛ tan bɔn mɔgɔ min bɛ' fɔ e tigi e ye i tana bɛɛ fɔ ka tila k'a bɛɛ kɛ bɛɛ ka fisa n'i ye fo ka hali ne su bi i ko i tɛ diɲɛ fɛn fɛ i y'a bɛɛ e bɛ tila ka na k'i bɛna na ne de k'i b'a fɔ mɔgɔ malolen e ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ k'i ta si hala ta si i y'a bɛɛ kɛ sa a mɔgɔ sugu bɛ yen dɔrɔn ka mɔgɔw la to kɔ quoi parce que n'i y'u ka ko da i hakili kan dɔrɔn i bɛ segin kɔ de Ya n tɛ koba ye quoi 26 mars in tɛ foyi ye n tɛ foyi ye adamaden ka diɲɛlatigɛ la tɛ foyi ye a wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ a bɛ dun a tɔgɔ yɛrɛ waati de b'a la n'o tɛmɛna n'i ma koba wɛrɛ kɛ tuguni mɔgɔ bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'ale ye 26 mars fa I ka kɔsa laban kɛra la a kɛra i bɛ su baden ye su baden kɛra mɔgɔw ko ko su ka pz ka na se bi ma i ma kɔsɛ wɛrɛ kɛ dɔnku i ye nin kɔsɛ wɛrɛ se pa k'i y'a dɔn i bɛ

walayi ne bɛ ka Gladiaw yɛrɛ de wele Ala kama u ka fara an ka faniw kan ani katikaw kan ka kɛ ka stade ne m'a cɛ a la o de don c'est à dire Iba ye 26 mars king de donc ne bɛna taa 26 mars ne bɛna bɔ Kati de ka taa 26 mars la donc ne bɛ taa bonya da Iba kɔrɔ. Iba taara Kati Iba ye bonya da ne kɔrɔ ne ka dugu la bon o yɔrɔ kɔni yɔrɔ dɔ fana mɔgɔ ba yɛrɛ dɔn sisan Iba ta ne b'a fɔ Iba yɛrɛ de ye ni sisan a k'a bila a kun ale ni ne ye bɛɛ de kelen sa minnu bɛ ka fɛn pa u bɛ ka fɛn miiri dɛ o yɛrɛ kelen o jate de don parce que sisan ne ka vie ye ne ka vie sisan ne ye nin kɛ o ne ma nin kɛ ne bolo jama ka kan ka tugu KJ kɔ min na a banna dɔnkili ma diya ka ban mun wɛrɛ bɛ yen est-ce ne ka vie personnelle ne ka mode de vie fɛ k'o bɛɛ de ta k'o ɲagami ko wɛrɛ la u bɛ sisan sisan n'a fɔra ka ka kuma bɛ kuma caman fɔ a bɛ gɛlɛya dɛ n'a fɔra ko bɛɛ ko a tɛ se ka mode de vie ɲagami a ka dɔnkili ni fɛn na mɔgɔ caman tɛ lamɛn dugu in na dɛ non mɔgɔ ba in tɛ lamɛn dugu in na parce que ne yɛrɛ KJ filɛ nin fɔlɔ ne tɛ jɛɲɔgɔn ban nin dɔnkili kɔnɔ fɔlɔ o yɛrɛ la ne ne ka ka fisi de kosɛbɛ wala mɔgɔ caman ka baara olu ye mɔgɔ caman ka baara ye ka taa mɔgɔw ka ko tiɲɛ ka taa tɔgɔ tiɲɛ ka fɛn mais o si tɛ da kɛnɛ kan Mais parce que keyita ka succès de wulila sa ni album in ye fo k' ka keyita succès jigin tɔgɔ ye i m'a faamuya ne ta ye den ko ne t'a fɛ mɔgɔ ne hinɛ ne minɛ dɛ parce que ne ka farin barika bɛ n na fanga bɛ n na mɔgɔw bɛ ne kɔ donc ne tɛna n yɛrɛ kɛ victime ye foyi la ne tɛ victime ye ko 26 mars don 26 mars tɛ album in yɛrɛ tun diyara a kuma ma diya ne tɛ victime bɛɛ b'o dɔn ne na ne farama tɛ n tɔ to ne tɛ to sari n majiginnen don n bɛ bɛɛ bonya mɔgɔw ka di n ye mais n'a fɔra n'a nana dusu yɔrɔ la n ka dusu in bɛ yen o ne b'a dɔn ne bɛ se ka kɛ fɛn ka s tɛ voilà Iba One ko in tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ aw tɛ fɛ ka Iba One mun na mun ye bon n'aw tɛ fɛ k'a ye ne bɛ fɛ k'a ye a ka di ne ye ne bɛ fɛ k'a dɛmɛ a ka ne dɛmɛ fana ne yɛrɛ tɛ problème na o la o, a ka na gɛlɛn, sisan ne bɛ ka min kɛ Iba One na sisan o, ni ne taar'o kɛ Digalo la sisan, yɔrɔ u ka kan ka nin kelen fana fɔ o la, ayi mais u ka kan ka nin kelen fɔ o la, o bɛ fɔ, ɔ ni n'a fɔra e ni e ye ko musique sira fɛ ne ni Iba ye teriya daminɛ Digalo ɲɛ Depuis Jɔlɔkɔ ma sigi ne ni mɔgɔ min bɛ teriya la ne n'o ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sa o bɛ se ka kɛ diɲɛ wili ye ne ye Iba album feere Kati Iba album bɔ anw bɛɛ ɲɛ ne yaalala ni Iba album ye k'a feere bon yɔrɔsari n'i bɛ nin bɛɛ fɔ n'i bɛ ko fɔ a juguba ma yɔrɔ fɔ minnu kɛra ka tɛmɛ olu fana fɔ u bɛ nin voilà an kan'a kɛ dɔrɔn ko KJ man ɲi de ye n'a tɔgɔcɛn fɛn dɔ fɔra dɔrɔn min bala o dɔrɔn de la o tɛ mɛ KJ ye mun ɲuman kɛ ne ye ne ɲɔgɔn exemple ka dɔgɔ an ka milieu kɔnɔ dɛ parce que ni ne kɛra mɔgɔ dɔ ye san b'a sɔrɔ ne de dɔnkili kɛ ka bɔ ka vidéo kɛ ka di ninnu sɔnke ni fɛn ninnu den g ne mɔkɛ n'a ka di hali ni ne tun ye nkalon da la dɔw da la Hali n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ n tiɲɛ de tɛ mais mɔgɔ ka ko ɲuman kɛlen kumalama a y'o apprécier quoi hali a dan ne ka album yɛrɛ la ne ye collaboration 2 kɛ dans l'histoire nin tun bɛ gɛlɛya bɛɛ ma fɛn o fɛn filɛ kuma la nin ye a barika tun t'u si la Sidiki ka baara kɛ n'u ye Iba ka baara kɛ n'u ye sur un même sur sur le même album a man nɔgɔn jɔn bɛ se k'o kɛ ni Keyita tɛ o tɛ n ka cɛya ye o ye u bɛɛ u 2 bɛɛ ye n bonya de ye Donc n'a bɛ ko fɔ a y'a tigi ka ɲuman kɛlen dɔ fana fɔ quoi bon o juguya de bɔn tagalen ɲɛfɛ tan ka to ta anw bɛɛ bɛ sa sa sa kelen kelen a bɛ ban foyi tɛ kɛ bilen ah bon fans dɔw ka kumakan na ko i taara dɔnkili bɛ kɛ ni boite ta dɛ n ye glɔkɛ ta dɛ dɔnkɛ ka' yɛrɛ bɛn ni boite min ma

Parce que comme ale ko ko foyi tɛna k'a la boite kɔnɔ dɔnkili in de préparer len sera i la donc comme c'est ça ne yɛrɛ ye boite kɔnɔ artiste de ye o ye n titre ye sisan comme i ko ko foyi tɛ ne da ni boite dɔnkili tɛ donc ne ye boite kɔnɔ artiste yɛrɛ de ye ne yɛrɛ de ye Mali boite bɛɛ ka artiste de ye ne ye ne voilà ne bɛ Diamantble ka label de la. Ok i ka commentaire dɔ kɔnɔ an y'a jateminɛ dɔw bɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka kɛ liluba ye. O bɛ kɔrɔ kuma kelen min na san s bɛ jɔn don Lil Iba la Titiden tɛ yan mun bɛ ne don kelen da kelen ne bɛ na ka na o tɛ di ta to mɛ tɔgɔ di ne tɔgɔ man di mɔgɔ ye kaban ni mɔgɔ ko ke i ka nin KJ in ma ɲi i tɔgɔ in ma ɲi tɔgɔ duman dɔ ɲini n bɛ se voilà ni Lil Iba de ka di mɔgɔ ye n bɛ tɔgɔ da mɛ King KJ ka di mɔgɔw ye ka ban a bɛ fɔ n ma faden tɔɔrɔ n taara bɛna fɔ cogo min wara faga ka jakuma fitiri bɛ tɛmɛ o mɛ puru ne b'o tɔgɔ bɛɛ tɔgɔ to yen fo ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ta mun na dɔnku bɛɛ ye filanw de y'a fɔ cogo frustration tɛ mari si ni dɔrɔn de la bi ma kɔgɔya kuma in bila sen na kɔgɔya in bɛ ka fɔ depuis deux mille treize sisan de eko bɛ ka don kɔgɔya in na tuguni quoi parce que dɔwɛrɛ tɛ o, an bɛ kɛ k'i ladimi ani IBA bɛna collaboration min kɛ u bɛna fusion min kɛ n'a fɔra ko kɔgɔ don kɔgɔ don donc ne tɛna n sen sumaya IBA fɛ yen daga la donc ne fana bɛ to ka ne tɛ IBA wele bilen ne fana bɛ n yɛrɛ kɛ jɔba ye o de tɛ kɛ yan ne sɛgɛnna ɲɛngoya la n tɛ tugu mɔgɔ si kɔ ɲɛngoya la bilen n tɛ IBA ɲɛngoya parce que a ma foyi kɛ n na a ma don ni n ka foyi cɛ au contraire n'a ma da min yɛlɛ n ye a ma o tugu n ɲɛ aw dun y'aw ka vie bɛɛ kɛ aw bɛ ka da de tugu ne ɲɛ dɔnku u b'a fɛ ka ne frustrer de sisan ne ka n jɛ fɛ ɲɔgɔn n jɛ ɲɔgɔn bɛɛ to yen n bɛ se ka n ka intérêt sɔrɔ yɔrɔ min n k'a bɛɛ to yen ko puru a kana fɔ ko n ye kɔgɔ ye Mɛ'o fɔ ne bɛ k'a fɛ o ale bɛ e ma fɛn jaabi faamu wa ne bɛ ka den ta e wɛrɛ de d'i ma sa wa a ko y'i sɔn nana cogo min sɔn ne kɔgɔ yɛrɛ de a sɛbɛ wala ne mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ sɛbɛ mɛ kɔgɔ min den tɛ a danbe a b'a danbe dɔn i bɛ kɔgɔ min fana i b'a dɔn n'i sera yɔrɔ min i mago bɛ dila Sinon i bɛ taa yɔrɔ caman na olu i bɛ sɔn ka tila ka i humilier dɛ dɔnku ala kana ne k'o yɔrɔ sugu kɔgɔ ye yɔrɔ min fɛn bɛ d'i ma k'i filmer diɲɛ k'a ye ne t'o yɔrɔ sugu fɛ aa malgré tɔgɔ malgré tan tan tɔgɔ malgré ça dɛ ee o ka ca koyi ka ca ee bon yan mali t ninnu yɛrɛ mali la caman bɛ bolo yan mɛ ala olu ka kalifa minɛ u la Mangala tun b'o la Bako Daɲɔn tun b'o la Kase Madi tun b'o la a bɔn n'i ko mɔgɔ i ka rêve parce bon rêve camanba de bɛ n na futur na rêve ba de bɛ n na mɛ n ka rêve min yɛrɛ n tɛna se ka da a la ko min yɛrɛ bɛna réaliser yɛrɛ o ye ye de ye n sera ma fa yɛrɛ kɔgɔ ɲin kɔ ɲin

e surtout ne yɛrɛ ye moi je suis fort de caractère ko ne bɛ se ka ko ko ko ye solution caman ɲini ne na fɛn in kɔnɔ o ko ba ni fɛɛrɛ tigɛ ne na mɛ kumala i bɛ t'i da i kelen ni ala kelen ko dɔ bɛ digi i la f'a bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ kasi mɛ n yɛrɛ de tila ka kuma yɛrɛ fɛ tun tan i bɛ ni na ko a ma jɔ hali bi sinon wagati ni mɔgɔw sɛ juru aw KJ ko banna sɛ juru KJ ko banna KJ bolila clash yɛrɛ i siranna clash yɛrɛ mɛ u bɛɛ kɔfɛ tuguni hiti dɔw bɛ tila ka na tugun Hali yanni nin album in cɛ bɛɛ ko hali ne ka commentaire kan na e bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ bilen yan ni bɔ a bɛ ne ɲɛnajɛ pa yɔrɔo bɔn kɔrɔ fɛ yen o la i ka kan ka da a la ko lafiya bɛ ne kan parce que ni lafiya t'i kan wa i se ka temps sɔrɔ k'i bɛ sigi bɛɛ ka commentaire la bon pour k'a yira i la ko ko tɛ ne na ko tɛ ne de la sɛ yɛrɛ la donc ne bɛ n sigi ka commentaire la yan kuwa k'a la parce que a bɛ ne da ba hadamaden dɔw bɛ miiricogo na pa ne ne yɛrɛ ka publication ani e bɛ ka commentaire min kɛ kuwa sa cɛ ka jan yɛrɛ de kuwa ma k'a fɔ hali ni ne y'a bila sisan ko ala ka hinɛ dɔ la dɔ t'a sɛbɛn o duguma ko bɔnla dɛ kɔ ye bon e ala ka hinɛ karisa la nin kɔ e sigi kelen don wa Nin bɛɛ a bɛɛ bɛ tila ka forosi di ne ma tun parce a b'a to ne b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ja ne fana bɛ ko dɔn ni mɔgɔ dɔw ye ko jugu fana ye ko jugu sa ne ye mɔgɔ dɔw fana ka fɛn de ye ali bɛ an sira in de ye wala o y'a to ne bɛ commentaire n dɛ parce que b'a ko i ne yɛrɛ b'a fɔ ni ala barika tɛ san b' sɔrɔ nin succès in na i b'a dɔn bɛɛ bɛ baara kɛ ne mɔgɔ de bɛ tila ka digiw la wa mɔgɔ bɛ jipere bɛ o ta a bɛ bɔti kɔnɔ o ka tila ka na dɔnkili da ka tila ka anw tɔw bɛɛ kun ka bɔ ye sanfɛ mɛ hali ni ne yɛrɛ don ne b'u place la parce que ne tɛ baara kɛ ne bɛ se ka six mois kɛ ne tɛ taa studio yɛrɛ la ni ne ye idée dɔ sɔrɔ dɔrɔn kuma la dɔrɔn ma fɛn dɔ sɛbɛn dɔrɔn e fɛn dɔ sɛbɛn dɔrɔn kɔfɛ dugutigi an bɛ tɛmɛ ni mun ma ye

Mɛ bɛɛ b'a dɔn fo ka ne ka ala deli fo ka taa se saya ma fo n bɛ kasanke don min ala kan'u fɛ baara nɔgɔya n ye ala kan'u fɛ diɲɛ nɔgɔya n ye ala ka ala kan'u kɛlɛli fana nɔgɔya n ye parce que n t'a fɛ ka kɛ mɔgɔ kun ye kɔmi n bɛ cogo min kɔ dɔnku n t'a fɛ k'u kɛlɛ mɛ n kɔni b'a fɛ ni ala bɛ se k'an ka fɛn fɛn mabɔ u la hali ni ala bɛ se k'a to denw denw kana ɲɔgɔn ye kuwa n b'o dugawu de kɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen hadamaden dɔw bɛrɛ t'u ni suya cɛ bilen quoi c'est à dire n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye ko yɛlɛko kuma t'o ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tellement juguya kɔgɔr'u la quoi a tɔ bɛ kɛ de ni n bɛ se ka hali nin tigi faga n b'a faga quoi bon an ser'o level la n'i ni mɔgɔ o mɔgɔ ser'o level la i b'i senbɔ a sen na o tɛ fugariya ye o tɛ foyi ye parce que n'i m'i mabɔ o tigi la Risiki b'a la de bɛ yen soit a bɛ t'i don i maloko la se b'aale de ye n'i b'a kɛrɛfɛ a bɛ c i bɛ se ka kaso kɛ se b'a tigi ye ka hali fɛn k'i kɔnɔ min b'i faga dɔnku a mɔgɔ sugu ni ne y'a dɔn ne ko man di mɔgɔ min ye dɔrɔn don o don ne k'ala deli de ala ka ne mabɔ a tigi la hali n' ala y'a kɛ a bɛ ba kɔfɛ buwati dɔ la ala k'a to ne ka ba ɲɛfɛ buwati dɔ de hakili na sɔrɔ o don Parce que mɔgɔ n'i ni KJ yɛrɛ ma se ka bɛn dɔrɔn c'est que i man ɲi e ka dɔ fɔ ne ye dɔrɔn an ka milieu kɔnɔ ne ni mɔgɔ min man di n'i ni ne ma bɛn dɔrɔn i man ɲi dɛ sinon mɔgɔw bɛ yen ne ni minnu yɛrɛ bɔra ka dɔlɔw min ɲɔgɔn fɛ n ka dɔlɔw san u ye ka lɛsogo san ka d'u ma mɛ n'i ye ko laban ne in dan c'est que i man ɲi kuwa et puis ni ne taara Iba fɛ yen ne ma t'i fɛ yen i man ɲi Iba de ka ɲi kɛɛrɛ n bɔra ka min fɔ n tugura mɔgɔ dɔw kɔ a fɔra n ma ko mɔgɔ dɔw nɔfɛ o digira n na trop parce que olu tun b'a fɔ n ma ko a tɛ digi n na dɛ mɛ A ka fɔ ma kɔ olu nɔfɛ o dɔgɔya ma ye parce que fɛn t'u bolo ni ye u tɛ se ni ye foyi la donc n'a nana fɔ tigi nɔfɛ o tigi ma ko i ye kɔ o nɔfɛ la sisan i waso yɔrɔ bɛ i b'a la ka fɔ ne ye bɔ bon ke hali ni ye mali sa bɛ faa ne de a bɛ janfa i b'o fa fɔlɔ bɔn dɔn o k'i' i fana'an kɔnɔ minɛ bɛ na N fana bɛ baara kɛ n fana bɛ t'o fa donc ni n fana bɔra yen n bɛ Dakar d'a kan ou bien n bɛ Conakry d'a kan pour que n fana kan'a fɔ a ye dɔrɔn ko bon n ka cɛ e dan ye Abidjan de ye mais ne ye Conakry kɛ ka Dakar kɛ voilà donc o tigi bɛ se ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka waso i la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i ni fɛn dɔ fana cɛ voilà i bɛ se ka gɛrɛ o tigi la ok donc i ka plus grande fierté kɛra jumɛn ye plus grande plus grande fierté est ce que o tɛ n yɛrɛ ye tu es fier de toi-même kojugu. mɔgɔ yɛrɛ bɛ n critiquer n'o de ye, a bɛ i n'a fɔ fierté fana mal placée ba dɔ fana bɛ ne na quoi mais n'i ye ne yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ tɛ ne na mais mɔgɔw baden b'a fɔ, i y'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ mais côté dɔ la rap yɛrɛ de ye ne dilan ka kɛ tan sinon ne ni nin fɛn o fɛn ye jɛɲɔgɔnya kɛ n'an man di bi a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kuncɛbaya ka di mɔgɔ min ye quoi à chaque fois ne majigin de ka di ne ye wa ne t'a fɛ n'an taara yɔrɔ dɔ la a k'a dɔn ko fo ne de ye nin o tɛ ne jogo ye quoi mais n'an sera yɔrɔ dɔ ma ni cɛ kɛlɛ daminɛna i fana tɛ se k'a to mɔgɔ dɔw ka kuma dɔw fɔ i ma an bɛɛ ye cɛ de ye quoi et puis an bɛɛ ye denmisɛnnin de ye an bɛɛ rappeur de ye fana bi wɛrɛ an bɛka ka dɔnkili sugu wɛrɛ kɛ mais rappeur ni dɔ fɔ ma bɛ dɔfin ma o de don parce tɛ siri ɲɛ n'a ka di an bɛ se ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma yɔrɔ dɔ la fana y a pas de problème sipɛ o de o de y'a bannen parce que ni ci banna ne tɛ se ka kuma la bilen mais n'i ci o o f i tɛ f tɛ yɛrɛ sɔrɔ n bolo bilen sa o de don Nka mais ka mɔgɔw ba dɔgɔya micro kɔfɛ moi je pense que c'est lâche ni i bɛ se dɔrɔn n yɛrɛ kunbɛn dɔrɔn i ka n ci mais ne ba to yen quoi min kɛra ne ka diɲɛ labɔ sababu ye o to yen quoi a ma foyi k'i la walayi n ye temps min kɛ musique la n m'o temps kɛ ka kalan kɛ o nimisa dɔɔnin bɛ n na sisan o nimisa dɔɔnin bɛ n na parce que taalen ɲɛ fɛ n kɔrɔbayatɔ n nana a dɔn k'a fɔ ko kalan yɛrɛ ɲɛci bɛ n bɛ ka baara min kɛ quoi donc n bɛ se k'a fɔ sacrifice fanba kɛra ka ban n somɔgɔw ka kuma ma ye ka n ɲɛsin dɔnkilida in ma donc o de la ni ko bɛ ko la n'i y'a kɛ ne la dɔnkilida in kɔnɔ a bɛ digi n na quoi parce que n'i ye miiri wala an ye sɛgɛn minnu kɛ o de o de y'a to ne bɛ Iba faamu hali mɔgɔw b'a fɔ ko Iba tɛ mɔgɔ dɛmɛ Iba t'a kɛ tan ne b'a faamu quoi Parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen quoi hali ni lɛ ka vie surun kelen kɔnɔ o ka fisa i k'olu n'olu ka jɛ kɛ donc mɔgɔw ta mɔgɔw ɲɛ b'anw na dɔrɔn anw na telew de la ani interview de la mais ko wɛrɛw ko wɛrɛw b'anw dimi dɔw b'anw kan o mɔgɔw tɛ minnu dɔn quoi bon n'i m'i cogo dɔn o exprimer cogo de la dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko i ye mɔgɔ jugu ye ou bien k'i jɛmanen don voilà sinon a tigi a jateminɛ a ye mɔgɔ joli dɛmɛ ka se bi ma a mɔgɔ jɔn n'a dɔn Voilà et puis a kɛra kun jumɛn na ani fɛn fɛn kɛlɛla u kɛlɛla jumɛn a bɔra ale de la wa a bɔra olu de la wa ne bolo o de bɛ ɲɛɲini sa voilà mais ka juger dɔrɔn ten ten yen ko mɔgɔ dɛmɛla tɛ ni mɔgɔ dɛmɛla tun don a tɛ a réseau a bɛ mun diya e a ma taa fɛ a mun diya Dɔnku sa ne bolo an hadenyaya ko ten ni jɔ wagati jɔ an kaɛrɛ in to yen ma adamadenyaya ko ten dɔ kuwa e y'a fa sɛ pa que i bɛna i si bɛ diɲɛ k'a sɔrɔ i tɛ i bɛ manamana ko la qu kuwa dun sɔɔni' tɛmɛ an bɛ si ala tɛmɛ Donc an y'o faamuya tilali i ka carrière n'i ka vie kɔnɔna na an ye caman faamuya donc i ka plat préféré jumɛn ka tigɛ yɛrɛmɛ fana ka di n ye a ka di n ye lafiri ka di yasa ka di mais an k'a kɛ tigadɛgɛ

Ne ta ye catégorie de quoi ne m'a fɔ ko mɔgɔ si kana i yɛrɛ bila ba la ne kɔni ne ta di parce que a bɛ bɔ ka di kati don a bɛ k'an dɛmɛ an bɛ don ko bi dɔn o de ne ka génération ne ka génération ye z kɔrɔ ko ko olu ye kɔrɔlenbaw donc an y'i ka concert in lacon fɔ k'i tɛ le 19 janvier la nana ko la an dɔn i bɛ se ka kuma an ka kɔnsɛri ko la ye a ye dati min fikise dɔnku a bɛna kɛ cogo min na denwma na kɛ cogo min na ye le 27 février kɔmi mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ bɛ ko kɛ cogo la tuma dɔw la gouvernement an bɛ waati dɔɔni ye état d'urgence la an bɛ dɔɔnin kɛ fɛn na mɛ jenɛsi mago bɛ ɲɛnajɛ la dɔɔnin Mɛ aw tun taara psi pour que aw kana psiw daminɛ tuguni disi la sisan i yɔrɔ mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ kɔnsɛri ko in na ne pɛrɛlen don fɛn bɛɛ la kɔnsɛri na hali n' hali n'o kɛra tugun n'a ma kɛ tugun an bɛ tila k'a kɛ tugun tuma dɔ de bɛ k'a faamuya parce que ne yɛrɛ mana deside ko la kɔni O o ye maninka kote ye ni n deside ko la n'a ma kɛ ne yɛrɛ tɛ lafiya dɔnku hali n'u ye ko wɛrɛ don nin an ka ala deli dɛ an bɛ tila ka ko wɛrɛ fana ɲɛɲini tugun nin fana kɔfɛ a kɔni bɛ kɛ a bɛ kɛ dɔnku sisan 27 de b'an bolo an ka ala deli an ka 27 kɛ zi dɔnku fan bɛɛ fan bɛɛ ka bɔ Gladia bɛɛ ka bɔ ka tila ka dɛmɛ ɲini Iba fɛ tugun Iba i k'a kɛ ala kama i ka wala i bɛ kile in singa n ma i bɛ tila i ka jama wele ka tila ka ne yɛrɛ fana ka jama wele wala k'a fɔ ko bɔ i terikɛ in ye i dɔgɔnin ye i baarakɛ ɲɔgɔn in ye dɔnku le 27 février bɛɛ ka taa 26 marisi la wala dɔnku Iba bɛna a ka kile singa KJ ma o don Iba KJ c'est le Mali qui gagne olu ye infɔramasiyɔn bɔ afisi la parce que an yɛrɛ ma an ma fɛn caman deside o la fɔlɔ e yɛrɛ b'a dɔn dugu bɛ cogo min fɛ wari tɛ mɔgɔw dɔnku olu an b'o desiziyɔn to an ka ani minnu bɛ ka jɛ ka kɛ Prestige Consulting mɔgɔw Ballody n bɛ porofite ka Ballody fo Dɔnku an bɛ o to olu ka nivo la olu k'o deside parce que an bɛ min dɔn i ka na sɛni kan ka da ye ani fɛ a tɔ baara bɛɛ ye manajɛriw ni fɛn ka ko ye kuwa aritisi bɛɛ kɔni presque aritisi bɛɛ bɛ yɔrɔ kɔni nin b'a jira e kɔni kan ka da la ko kati bɛɛ bɛ yen fɔlɔ Kati aritisi bɛɛ bɛ a ye Adji One jɛ a ma jɛ a bɛ taa a ye Abba Wayne jɛ a ma jɛ a bɛ taa a ye Viebou Loup jɛ a ma jɛ a bɛ taa a ye mamudu jɛ a ma jɛ a bɛ taa Weei Soldat bɛ ten Baleme bɛ ten a taa ni jagoya de nin ni jago fo n'i y'a sɔrɔ i tɛ ne man di ne t'i kɔrɔkɛ bɛ ne t'i terikɛ ye sinɔn ne kɔni kun ye fana ka kan ka wuli de Wa ni fɛn fɛn bɛ se ka tila ka tikɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bi saba saba ta wa kari kɔnɔ o don dɛ o don dɛ n'i bɛ décider dɛ k'i bɛ mɔgɔ dɛ i b'a dɛmɛ de sira bɛɛ fɛ dɔnku fɛn fɛn fana se bɛ fɛn fɛn fana ye an ka waritigi ninnu minnu ni ne kadi o minnu ni ne mandi ni ni an ka dɔnkili ka di denw ye bɛ a di la ka diya ye i yɛrɛ fana bɛ se ka tikɛ kɛmɛ ta ka i jɔ kari kɔnɔ ka tila denmisɛnnin ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko bɔn a ye taa keyita kɔnsɛri la o bɛɛ ye fɛn in ja dɔ ye

Ok donc fan ma bɔ fan kun na unhun artiste bɛɛ ka fan labɔ bɛɛ ka fan ye bɛɛ ka fan ye voilà nin ye artiste damaw ye voilà voilà ni a b'aw ɲɛnajɛ a' ye bɔ dɔnkili in kɔni i ti se ka ko dɔnkili ti ɲɛnajɛ parce que hali n'i tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ ne de ye Kati ba ye unhun Kati Seku an ŋa bɔ voilà dɔnkili diyara quoi donc a' ye bɔ aw k'a soutenir aw frère don ɔɔ aw kanubaga don aw ka rappeur don donc a b'aw kunnawolo jakosa ye

Bon yɛrɛ ka suwa kɛ album Kati diyara ne yɛrɛ Mali bɛɛ bɛ n fɛ mɛ Kati de ye n ka so i m ma ye fa n bɛ waso normal a to n ka kati fo katikaw dara n na de ko waso quinze kilomètres de Bamako dugudennin a kɔnɔko kabako Bien vrai an si tɛ ɲɔgɔn dɔn mɛ n'an bɛ kɔfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fo Katika tɛ yɛrɛ kɛlɛ an tɛ complexé ye aa oke i bɛ se ka ci mun bila i ka fan na min ye dɔrɔn mali an ka ɲɔgɔn minɛ o ye ne ka dernier mot ye an ka ɲɔgɔn minɛ parce que i b'a ye an bɛna sigi ka nin kuma nin fɛn fɔ nin ani ko sara si tɛ fɛɛrɛ ye Ala de bɛ se ko la kuwa Ala Ala de bɛ se k'a kɛ an bɛ yan bi sini an tɛ dɔnku maliyɛnw k'a bila u kun na ko i mana ko o ko kɛ saya bɛ yen kuwa o de y'a to o y'a to ne y'a décidé n tɛ fanga mɔgɔ kɛlɛ n tɛ fanga don mɔgɔ juguya la N k'Ala deli tɛ mɔgɔ ka to kɔ n b'a fɛ n dɔgɔnin fɛn fɛn bɛ dɔnkili da la bɛɛ ka se ka kɛ fɛn ye n terikɛ komediyɛn minnu fɛn fɛn bɛ dɔnkili da la bɛɛ ka se ka vivre n'a ka art ye mɛ maliyɛnw k'a lajɛ an ka sabali ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ni ɲɔgɔn dénigrer ye a k'a dabila mali mali bɛ mali ani ne mun mali malola a ka ban depuis anw tɛ fɔlɔ kuwa Mali bɛ difficulté ba de kɔnɔ bi depuis anw tɛ dɔnku an kana dɔ fara n'an tɛ se ka gouvernement dɛmɛ ka jamana in jɔ an kana dɔ fara a dusukasi kan kɔ dɔnku ale bɛ jeunesse ne bɛ kuma Mali jeunesse de fɛ jeunesse k'a yɛrɛ éduquer dɔgɔya ma tɛ dɛ jeunesse k'a yɛrɛ éduquer c'est à dire n mɔgɔ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛni a tɛna foyi ɲɛ a ye, an bɛ temps min kɛ ka an sigi thé minanw na ka dɔ ka du dossier ni fɛn ta an k'o temps kɛ fɛn o fɛn ka di min ye i ka taa ɲɛɲini bani, hali mɔgɔw bɛ ka ne kɛ k'i tan ni kɔkɔya ye min ye yanni i ka taa temps bɛɛ kɛ thé wili la taa o kɔkɔya in kɛ bani parce que mɔgɔ dɔw i bɛ bɛn ni mɔgɔ dɔw ye kɔkɔya in kɔnɔ olu fana ye duwawudenw ye olu bɛ se ka i bolo don ko dɔ la, bon nin cɛnin in gɛrɛla n na a nɔrɔla n na n fana bɛ se ye min k'u k'a ye na k'a ye don mɔgɔ ba de ka sababu sɔrɔla ten mais a tɛ fɔ olu ma kɔkɔ parce que voilà mi wolo tun bi fɛn bɛɛ mɛ ne b'o conseil di jeunesse ma an bɛ temps min kɛ ka ɲɔgɔn tan an k'o temps kɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko in seg solution bɛɛ de filɛ e bɛ temps min kɛ k'a fɔ ko k'e ye nin ye dɛ e k'o temps kɛ ka ala dɔ bɔ sisan min bɛ ke an bɛ kɛlɛ la an dama o la kuma tɛ k'e y'i bolo bilen suwakini kɛ i nana sigi ka fɛn dɔ f'i ma k'i de bɛ kɛ mɔgɔlankolon ye voilà donc i bɛ temps min kɛ mɔgɔw tanni na o temps kɛ dɔrɔn ka baara kɛ voilà mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ka nin sɛgɛnba ye ka se niveau ma kana ye sigi bolo ka sɛgɛn kɛ fu bolo ala yɛrɛ t'o fɛ donc jeunesse ka hakili dayɛlɛ aw yɛrɛ minnu fana bɛ show business in kɔnɔ kosɛbɛ a ye aw hali bi aw ka dugawu kɛ ko an ka se ka ɲɔgɔn minɛ a yɛrɛ ka se ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔw la sansibidize pa que ninnu wala dɔn ani fana kuma caman a ye kecw fana ɲini ke minnu fana bɛ se ka mɔgɔw parce que an di bɛ siran an ka kec dɔw psi wala wala bɛ siran an ka ke psi kec dɔw bɛ yen wa I bɛ artiste ni artiste nana i ka plateau kan i b'a kɔ da dɛnɛn na de, ee, kan'i pan-pan-pan kana kuma nɔgɔya mɔgɔ bolo quoi i bɛ kuma don a tigi da de a yɛrɛ ma sigi n'a ye ko min bɛ a bɛ ɲininka min na quoi, ɔnhɔn, wayi, ne nalen ne y'i ɲininka i bɛna question min poser wa Donc ni fɛn de don défi de don même si i bɛna jumɛn poser bon a si tɛ yen min jaabi tɛ ne bolo fo i ka dɔ de ɲini mais dum fana bɛ dɛsɛ ka min jaabi i b'o de kɛ ni caman fana na dɛ i b'o kelen de k'u la n n'a fɔ ne ɲininka min na san ɲɔgɔn kɛlɛ a bénéfice jumɛn avantage ye jumɛn yɔrɔ stade fa kɔni tɛ, donc a banna o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ, ok j'espère que minnu bɛ k'an lajɛ que ce soit de loin ou de près a ye faamuyali kɛ QG a ka sisan a bɛ ka buzz minnu kɛ réseaux sociaux sanfɛ a kun ye min ye a kuma ka ca donc an tɛ se k'a bɛɛ fɔ an y'a bɛɛ fɔ déjà si vous avez aimé n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker et de partager